Ndị be anyị ndewo nụ. Ọ bụ Ada Igbo na-ekwu na Igbo Media. N'Igbo Media, anyị na-ewetara unu ọtụtụ ozi gbasara ihe na-emegasị na Biafra land, n'ala Igbo na mba ndị ọzọ. N'ụbọchị nke taata, o nwere ihe bịara n'iru akwụkwọ anyị nke anyị ga-agụpụtara unu n'ụbọchị taa. Anyị gụpụtachaa ya, unu egee ya ka ọ ha n'uju. I gesie ya, ị drọpụọla anyị your comment, laikikwa this our video and gbasakwa ya ka o ruo ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche arụ. O nwere ozi anyị ji maka ya wee bịa n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke taa. Ozi ahụ bụ Breaking News, Biafra Activists Expose a Shocking Move, GMO Through Nigeria to Wipe Out Ndị Igbo with Food and Render Our Land Useless. Ya bụ ozi ka anyị ji bịa taata na Igbo Media. I gesie ya bụ ozi Gbaa mbọ gwa anyị chere ma mekwa ka ozi a rute ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche aka. Ngwa, gere ya ka ọ ha n'uju. Ozi iji egbe. Ọ bụghịzi ndị terrorist nọ na military uniform and police uniform iji egbe wee gbagbuo ndị be anyị. M chọrọ ka m sụọ ya n'Igbo so that ụmụ agadi nwaanyị nọ na village ka ha nwee ike ịghọta ife m na-ekwu. The method abụghị ijizi egbe fa jikwa egbe agbagbu ndị a na-agbagbu mana o- o zughị oke so now fa nwere long time plan the long time plan bụ itinye anyị na quagmire itinye anyị n'agụụ wee were ọya tib- tipịa anyị although those of you that live in america especially those of you that live in america you may not agree with me because ọ ife unu na-eli na america ọ ife unu na-eli na amerịka unless ma ọ bụ na onwe gị ezigbo ife ị na-alụ na ị na-enweta ego wee na-ego nri ndị be anyị ị gaa na shọpụ ebe a na-ele nri nri ndị igbo ị gaa there ga goo ife ị ya-eli for throughout the month minus that ọkwa ife unu na-eli na amerịka because ebe a ka o si wee nata so the plan of the government of the zoo bụ iji ife olili wee wipe anyị out ị gaa na ichekie na mba ụwa niile obodo kara nwee cancer n'ụwa niile number one ị gaa na mba ụwa ga chekie obodo obodo niile nọ na mba ụwa the number one obodo kara nwesịsị cancer ụwa niile bụ amerịka ọ bụkwa amerịka wụ the most populous country in the world mana ọ ha nwa nwesi the- nwee the highest cancer rate in the world ọ maka gịnị maka ife fa na-eli n'ọnụ maka ife ọ bụ maka weather ha ọ maka ife fa na-eli n'ọnụ so nigerian government has concluded plans iwebatala anyị nri a na-akpọ gmo iwebatara anyị nni a na-akpọ GMO and seed anụnwa a na-akọ ya aka otu esi akọ normal nni ọ na-abịa n'ọka na-abịa na nni niile dị iche iche mana ọka wụ number one because nni niile a na-eli eli apart from rice ọka ka eji e, eme ya ma flour ee eh, semo ife niile a bụ ọka ka eji eme ya so Nigeria government a conclude go the plan ife fa na-eme na fa na-sensitize the Nigerian population ka a nwee ike ime accept but Nigerian government a conclude go the plans iwebata GMO na Nigeria enwego ndị we- na- na-eyuzi ya already enwego ndị na-akọ ya n'ugwu mana ka m gwazie ndị be anyị ife this GMO na-eme ọ bụrọ nọọ sọọsọ na ọ na-ebu ọya kama na ọ na ị nwa anwa akọ ya n'ana Igbo ị nwa anwa tinye this seed n'ana Igbo o tipịa a- o ti o jide ana Igbo tipịa ya this seed a na-akpọ GMO ọ ya-ejide ana igbo tipịa ị kọsịa ya o nwezi ife ọzọ bụ organic bụ ife melụ n'ana igbo nni nni puru n'ana igbo chukwu ji wee gọzie anyị ya-epuzi again n'ọrụ anwa ebe anwa ị kọlụ that seed anwa nke i gota nke i golu ego o nwezi nni ọzọ ị ya-akọ ya-epu that place unless kwa ma ọkwa the same GMO ị na-anụ ife m na-ekwu ife m na-ekwu ife m ji the reason why m ji ji igbo na-ekwu igbo wee na-ekwu ife a bụ achọrọ m ka ndị agadi nwaanyị nọ na village nụ ife m na-ekwu ka ha nwee ike ịghọta ihe m na-ekwu kedu otu esi enweta this GMO kedu otu esi arụ ya ọ naghị epu epu n'anị ọ bụrọ ife chukwu ji aka ya wee kee ọ bụrọ ife anị na-erupụta e, e, ihe a bụ ife a gara na computer wee lụọ na lab ife a bụ ndị scientist rụrụ ya o sighị n'anị wee pụta ọ bụghị organic ihe a bụ ihe a gara na lab na laboratory na computer wee ji computer design ya ya rụọ ya wee rụọ ya rụpụta ya ọ bụrụ seed a rụrụ ya the the extent bụ na ị kọọ ya na i were tinye n'anị gbaa ya mmiri o puo o puo ka normal ọka a kọrọ n'anị achọrọ m ka unu ghọta how how eh, eh, eh, eh, ah, ah, e nwe afa m chọrọ ịkpa but achọọ m ịkpa ya the afa because eh, n- eh, platform anyị na-eyuzu kwe nwere ike ịdị against ife anyị na-ekwu ugbu a ị ghọtago so ka hapụ ịkpọ ya afa anwa mana the thing dị too too much ife nọ behind it kara ọ karịrị akarị ife na-esi ọ na anị puo na-adịghị organic mana i tinye ya na anị o puo ama m na aghọta ife m na-ekwu o pughị epu na anị na mbido a rụrụ ya arụ wetasịa kemikal mix ya together rụọ ya but i tinyezie ya na anị o puo achọrọ m ka unu ghọta ihe- o- ha o- ụdị ka ha anyị da ife eji wee lụọ ife a dị i tinye ya na anị there gbaa ya mmiri o puo with its own season mekwa mkpụrụ ị ga-aghọrọ mkpụrụ anwa sie rie mana ị malụgo na ihe ị na-eri kemikal na ọ bụghị orijinal na ọ kemikal ka ị na-eri so nwa afọ igbo ọbụna bụ nwa afọ igbo na-akọ ọrụ nọ na anị igbo ị mara ife ọbụna ị ya eme iji avoid nni anụnwa ndị zoo chọrọ ibubatara anyị ka eji ya tipịa anyị i mee ya avoid ọ bụrụ na ị nọ obodo oyibo ị kpọọ ndị vileji ụnụ ị gwa fa sị alekwa ife na-aganụ ka everybody mee avoid nri a Nigeria gọọmenti na-achọ ibubatara anyị na anị Igbo because ọ bụ na anyị nwaa anwa accept anyị kwe goo nri a wee kọọ ya ị ma na anị Igbo etipịala anyị nwetagodu Biafra anyị ama nwenwu nri anyị eli in the near future anyị ya na-agbazi mbọ na-afaiti ka anyị si na that eh, seed a wee pụta because Biafra ya abịa Biafra abịazie anyị na-afaitizi ka anyị sizi from that because onwe ihe mere n'ụwa anyị akọmishọna nni a n'ala Igbo ma ọ bụ na Biafra bịa anyị ama kọmishọn ya Chukwu chọrọ anị anyị mma anị Igbo bụ anị Igbo a Chukwu ji echọ anyị ji ife ife na-elu na anị Igbo ife na-eme ọfụma na anị Igbo onwe ife ị kọrọ na anị Igbo na-anaghị epu mee ọfụma ruo eru ọ bụ ji ọ na-eru eru ọ bụrụ ọka ọ na-eru onwe ihe na-anaghị eme ọfụma n'ala Igbo ede na-eme ọfụma ọna na-eme ọfụma ji nwannụ na-eme ọfụma onwe ife na-anarọ eme ọfụma n'ala Igbo ọ ihe Chukwu ji wee chọọ anyị mma so by the time anyị nwetazie onwe anyị chịbazie onwe anyị wee chọzie ka anyị sizie from nri a wee pụta nri ndị ọcha anụwa Naijiria chọrọ ibubatara anyị ka anyị sizie na ya wee pụtazie o wee fịabazie anyị alụ by then anyị afụgo na anị anyị emebigo anyị ama nkọnwụzi nri si na anị Igbo wee pụta again because nri oyibo emebigoro anyị anị because nri oyibo a wee kọọ ya na anị ọ gwụla that's all onwe ihe mee n'ụwa i si na ya pụta again because ị kọọ nri ọzọ there anị anwa emebigo that's all emebigo ọ ma mpu ọ ihe o ji wee dị very bad ịghọtago ọ ife o ji wee jọgbuo onwe ya na njọ because ị chọọ season a ya wee pụta season ka ị kọwakwa nni- ezigbo nni ọzọ ị kọọ ya ọ ma mpu so everybody dị very careful na ihe ị na-azụ chọọ ịkọ n'anị gị ka kọwagodi nke ị ma na ọ dị sure nke ihe ị na-akọ gboo gboo rị ọ bụrụ oge Biafra ya ana by the special ife ifo sabotage ife a na-eme now bụ the the final push Nigeria na-epush ka a ma ma a ya ejide anyị once a dị tired now in the next coming months anyị adị tired then ebido negotiation ọkwa ma ya negotiate anyị negotiate and anyị ncha ka ife a dị n'aka ọkwa mụ na gụ gụwa na-ege m ntị now ọ mụ na ụnụ ka ihe a dị n'aka I'm telling you ọ mụ na ụnụ ka ọ dị n'aka na zoo ya negotiate ọkwa mụ na ụnụ ka ọ dị n'aka ọ bụrụ na unu chọọ ka a negotiate ọsịsọ ọsịsọ anyị bido mebe ife ọsịsọ ọsịsọ ọ bụkwa na unu chọọ ka ọ ka continue ka ndị be anyị na-anwụ then a ka nọkwa na social media na-akọ ogologo akụkọ now ka m gụọ let me read the headline and then we move from here GMOs we won't poison our own our own people federal Nigeria government after having meeting yesterday 27th

introduction a chọrọ ka unu ji nche unu mere oche ma ọ bụrụ ada dị ọla mma the introduction so they have concluded Nigeria government has concluded to introduce nni anyịnwa na-ekwu maka ya so ife fa na-eme now they are doing what they call sensitization ka e sensitize ya ndị Nigeria so that ka ọ ghara ịdị ya ka ọ bụ ihe ọjọọ ka a na-achọ ime fa while ha mara ihe ọjọọ ihe a bụ plan a chọrọ iji wee wipe ụnụ out ma ọ bụkwa na ụnụ amarọ ọ bụrụ ọnwa onye ekwe ya ka m kwuo ya ka m kwuo ya ọ bụrụ nkwụsị ahụ ewere my platform amepee m ọzọ Mm? mana ka m kwuo ya then fa sị The federal government has clarified that the introduction of genetically modified orgas- organism GMO and their products in Nigeria is not intended to poison citizens but to strengthen food security and improve nutrition kedu ka ọ ya-esi bụrụ nutrition ife a rụrụ arụ na lab nni a na-eli eli e ji kọmputa wee rụọ nni a na-eli eli ọ na-adụ ka rọba ị ma ka ihe a na-adụ ka rọba rọba rọba ka ka ihe a rọba ka unu na-eri nri a na-eli nri ife a ya-eli eli e ji rọba wee rụ

in Abuja ọkwa ụnụ na-anụ ya so fe decide go fe fa conclude go with Tinubu ihe a na-emezi na ka e sensitize ya ndị mmadụ so that ọ- ka ọ banye ụnụ n'uche na ọ bụrọ nsi ka a chọrọ inye ụnụ then fe bubatazie ya ọ dịgo already e nwego ndị ne- ndị e nyelu na north mana anyị na-ekwu anyịnwa bụ ụmụ Igbo nọ na nọ na east sị anyị achọrọ ya anyị achọrọ ya everybody sakwa na anya mmiri m ga-acut this part echi n'ụtụtụ ka m postuo ya onye ọbụla nwetara ya biko tụsabanụ ya tụsabanụ ya ka o lu ụmụ igbo niile ntị na federal government of nigeria abịaghị kpọ ụmụ igbo biko nụ ọ kwa ka ọ ra m n'ọnụ ndewonụ ngwanụ daalụ niile nụ ụmụnne m dịka unu si na-esoro anyị n'igbo midia gịnị ka unu nwere ikwu na nkọwa nke unu gbasata maka ihe unu nọ n'iru akwụkwọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa. Gwa anyị ife i che n'ụdị nke gị. Deela ya n'akara kọmentị ka a mara ihe i chere ma chetakwa tụsaa ya bụ ozi ka o wee rute ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị. Ndewonu ụmụnne m ka emesịanụ.